aw bisimila a ka emisiyɔn mandi kɛnɛ na fo pate tv jabarani sanfɛ aw balimamuso sakuna kuyate an bɛna professeur franklin nyamsi wa kamerun wa afirika ale ka analysew an bɛna an da don o la yanni an k'an da don o la an bɛ professeur fo a ka cɛsiri la farafinna ye farafinadenw ye an b'a fo ka wali ɲuman dɔn dan tɛ foli min na sabu ka d'a kan a ye gɛlɛya caman sɔrɔ nka a ma farafinna dɛmɛli dabila gɛlɛya kama an b'a fo a ka cɛfarinya la an b'a fɛnɛ fara an ka cɛfarinbaw kan foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an da don a ka walawalali kan jumɛn na an balimaw ye o ti dɔwɛrɛ ye kumaba min bɛ sen na sisan tile filanin nin na ni o ye afiriki du sud kunkanko kuma ko sabu ka d'a kan ko jɛkulu dɔw de farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna taa ɲɔgɔn ye afiriki du sud jamana kɔnɔ ɔkutɔburu kalo tile mugan ani fila ani tile mugan ani naani kɔnɔna na n'o ye brics tɔndenw ye aa ko belebelew ka belebele n'o ye federasiyɔn rusi ale ka masakɛ ye n'o ye vladimir putin ko cpi mɔgɔw ko k'u ye mandat d'arrêt da putin kan ko ni putin sen sura afiriki du sud ko k'a minɛ ko k'a di ko afiriki du sud bɛna sɔn ka putin di wa sabu ka d'a kan afiriki du sud jamana yɛrɛ o bɛ jɛkulu kɔnɔ cpi ka jɛkulu o b'o kɔnɔ a bɛna sɔn ka a labila wa k'a di wa o kama ko elite politiki ɔksidantali maaw olu ka ciden dɔ n'o y'u ka journaliste dɔ ye o ye britaniki jamana ka den dɔ ye o sen taara o sera afiriki du sud jamana kɔnɔna na ka taa ɲininkaliw tɛngu u ka l'anc o sekretɛri general la l'anc n'o ye nelson mandela o ka fanga ɲini tɔn ye ale ka tɔn belebele ko tɔn historique don sabu ka d'a kan o tɔnba nin o de kɛra sababu ɲuman ye ka afiriki du sud ka yɛrɛmahɔrɔnya di afiriki du sud ka denw ma tɔɲɔ min tun b'u kan degun min tun b'u kan k'a ɲini k'a d'u ma sayaw bɔra la joliw bɔra la nelson mandela yɛrɛ a ye kaso sɔrɔ a sababu la mɛ jamana kɛra jamanadenw ta ye

aw bɛ sɔn ka putin bisimila ye afiriki du sud jamana kɔnɔ wa fikeli ko an b'a bisimila ko sabu ka d'a kan ko brics tɔnden dɔ de don an b'a bisimila o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ jamanaba dɔ ɲɛmɔgɔ don a ni bisimilali ka kan e delila k'a ye wa dugu dɔ jamana dɔ ɲɛmaa taara yɔrɔ dɔ la ko a ma bisimila ye wa anw b'a bisimila ko e kɔlɔlɔ min bɛ a bisimilali kɔfɛ e m'o kɔlɔlɔ ye wa kɔlɔlɔ jugu min bɛna da aw kan aw ma jɔrɔ o kɔlɔlɔ la wa aw ma siran o kɔlɔlɔ la wa sekretɛri mbalula ko a ma ko aw ko yanni aw ka ukraine kɛlɛ ani rusi la ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ban aw de ye tasuma donbaga ye aw de ye kɛlɛ ɲagaɲagabagaw ye anw dun anw bɛ basigi de ɲini anw bɛ fɛ de ukraine ani rusi jamana u ka kɛlɛ ka ban anw bɛ diɲɛ ka basigi de fɛ nka aw de ye kɛlɛ kolokolobaga ye aw de ye kɛlɛ tasuma mɛnɛbagaw ye a ye nin dabila jogo juguya min b'a la ko a y'a dabila jogo ɲuman tɛ a y'a dabila o tɛmɛlen kɔfɛ ko hakililajigi la afiriki du sud jamana kɔnɔ yan aw britanikiw aw ka tiɲɛni barika bonyana anw kan kosɛbɛ wa afiriki du sud kelen tɛ a y'a kɛ iraki jamana kɔnɔ a ye masakiri caman ta ka iraki ka denw sɛgɛrɛ ka iraki jamana ci afghanistan fɛnɛ aw ka makosali sera afghanistan fɛnɛ jamana kɔnɔ aw britanikiw ko mun kɛra aw la aw minɛna wa aw ma minɛ foyi ma k'aw la aw ye jɔnw ye aw ye mun ye mun de bɛ yen ko o tɛmɛlen kɔfɛ ko toni blɛ ale ye nkalon tigɛ ka da saddam hussein la ko maramafɛn juguw bɛ saddam hussein fɛ yen u ye kɛlɛ labɛn ka taa bin saddam hussein kan ka iraki ci k'a filenkolon ci k'a dagakolon ci iraki ka den maa miliyɔn joli de bɔnɛna a ni na aw britanikiw bolo mun bɔra a la afghanistan ka den maa miliyɔn joli bɔnɛna u ni na aw britanikiw bolo ko mun de bɔra a la foyi ma bɔ a la toni bilɛ bɛ kamelenbaya yaala la foyi t'a la a bɛ nbɛndiya la foyi t'a la o tuma na aw ka kiri ye mun kiri de ye o tɛmɛlen kɔfɛ anw ka dugukolo ka ɲi afiriki du sud dugukolo jukɔrɔ n'i ye aw ka maa fagataw bɔ a la a tɔ b'a dɛn aw ka maa fagataw de ka ca ka tɛmɛ ko kɔba dɔ bɛ afiriki du sud ko kɔ nin k'u b'a wele ko double rive o kɔba nin ko u b'a wele blood river o kɔba nin ko shaka zulu n'a ka cɛdenw u tun bɛ taa yen de ko ka taa nanzaraw kunbɛn n'o ye biritanikiw ye minnu baribari nana ko ka na ben afiriki du sud kan ka ben u kan diyagoya la baribariya la k'u ka nafolow suɲɛ ka duguw bɔsi u la k'u faga u fa jamanaw kan ko mun kɛra aw la ko nagasaki ani hiroshima ko japon masakiri ni amerikɛnw y'o ta ka olu sɛgɛrɛ mun kɛra vietnam suba minnu bɔra masakiri jugu minnu kɛra vietnam ko mun bɔra o la filipini fɛnɛ tiɲɛni wale masakiri wale maa miliyɔn joli min bɔnɛna u ni na aw bolo ko mun bɔra o la foyi ma bɔ o la ayiti fɛnɛ bɛ ten a ye tiɲɛni ta ka nin yɔrɔ bɛɛ de sɛgɛrɛ foyi ma k'aw la aw ma minɛ aw ma foyi ko aw ka kiri n'o ye imperialism kiri ye neocolonialism kiri ayiti fɛnɛ bɛ ten maa miliyɔn joli aw ye o faga diɲɛ kɔnɔ mun kɛra aw la foyi ma kɛ aw la kɛlɛ laban ameriki jamana ani faransi jamana ani grand bretagne jamana tɔnba saba ka taa ben kadafi kan ka taa ben libi kan ka libi ci ka libi ci ka kadafi faga kadafi fagali gindo o dɔnna cogo di sisan a fagara kun min kama ja kadafi ma faga dɔwɛrɛ kama ko fɔ a bɛ fɛ ka farafinna farafinna ka kɛ kelen ye u ka bɔ nanzaraw ka bolo kɔnɔ farafinna k'a yɛrɛ ta kadafi fagakun kɛra o de ye sabu ka d'a kan a tun bɛ o de baara la o gindo o yera hillary clinton ale ka sira fɛ nikola sarkozy o sen donkun o sen donna kadafi fagali la mun kosɔn kadafi ye nanfolo miliyɔn caman miliyari caman di ale ma k'a ka kanpaɲi finanse ko o ko datugu ale fɛnɛ farala ninnu kan u jɛra ka cɛ bɔnɛ a ni na ka kadafi faga ka libi ci ka libi ka denw faga k'u bɔnɛ u ni na mun kɛra aw la Nicolas Sarkozy Faransi ka den mun kɛra o la foyi ma k'a la a ma minɛ foyi ma kɛ aw la aw ma minɛ Hillary Clinton foyi ma k'a la Barack Obama foyi t'u la Bill Clinton foyi t'u la ah Grande Bretagne o ka premier ministre kɔrɔ ko David Cameron foyi ma kɛ a la u bɛɛ lajɛlen bɛ yen aw ka kiri ye mun kiri ye yanni i bɛ kiri boli mɔgɔ kan i b'a boli a lawaleya aw yɛrɛ de kan fɔlɔ kiri ma lawaleya aw kan aw b'o to o lawaleya mɔgɔ kɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ kan donc aw ka kiri ye kiri jumɛn CPI ye kiri jumɛn don k'a dajiya aw la ni aw ye kojugu fɛn fɛn kɛ o ka ɲi o ka kan ka kɛ tɔw mana kɛ olu ka minɛ k'u datugu aw ka maafagalaw tiɲɛnikɛlaw n'o y'aw ka masakɛw ye masakiri jugu kɛbagaw diɲɛ kɔnɔ olu ma minɛ o de ye aw ka occidentaux masakɛbaw ye elitibaw ye foyi ma k'u la donc ko kun jumɛn de kama sisan Afrique du Sud jamana bɛ na belebelew ka belebele n'o ye fédération russe ale masakɛ bisimila ko pourquoi Afrique du Sud bɛ na Putin bisimila k'a kunbɛn mun kosɔn ko kun belebeleba dɔ ko o ye jumɛn ye ko conférence de Berlin min kɛra san ba kelen kɛmɛ seegin bi seegin ani naani san ba kelen kɛmɛ seegin bi seegin ani duuru kɔnɔna na Berlin jamana kɔnɔ ko rusi jamana tun bɛ yen don min na u ye kɔnferansi kɛ ka bɛn kelen kan an bɛna bin farafinna kan ka farafinna buruja ka farafinna yɛrɛkɛ ka farafinna piliye ka farafinna kɛ an ta ye ko rusi jamana tun bɛ yen nka rusi jamana ma sɔn abada ka fara ni tiɲɛnikɛla ninnu kan ka farafinna buruja mun kosɔn ko sabu ka d'a kan rusi jamana bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ ala de y'o k'u ye u ka dugukolo nafolo bɛ yen sɔrɔ bɛ yen min b'u nafa san ba yirika kɔnɔna na occidentaux mɔgɔw impérialisme mɔgɔw néocolonialisme mɔgɔw esclavagisme mɔgɔw foyi t'u ka dugukolo jukɔrɔ o kama u kɛra zonw ye ka na sonyali ta ka binkanli ta ka na anw farafinw sɛgɛrɛ ka na bin an kan ka an buruja ka an faga ka an ka dugukolow minɛ an na ka an ka fɔrɔncɛriw kɛ u sago ye ka an fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko o y'a kun belebele dɔ ye farafinw ka kan ka putin kunbɛn bisimila i ko ɲuman na ko kun filanan farafindenw joli kasa tɛ rusila fɛ an joli kasa k'o tɛ rusila fɛ dɛ rusi ma jɔlɔkɔ don an golofinw na rusi ma anw golofinw minɛ ka taa an kɛ jɔnw ye dɛ u ma an kolonize ko o fana ye a kun dɔ ye an ka kan ka rusila bisimila ko putini ye masakɛ ye bi masakɛ min kanunen don diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye janko farafin jamana ko bɛɛ de b'a fɛ a ka di bɛɛ ye a ka na a ka jigin i ka dugukolo kan kun sabanan ko farafin kunko rusila ye farafinna dɛmɛ a kunko la rusila farala farafinna kan a ka tɔɔrɔya la a ka degun na a ka dusukasi la ka an dɛmɛ ko a ye farafinna dɛmɛ k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini k'a d'a ma a farala farafinw kan k'u bɔ esclavage jɔnya kɔnɔna na a farala farafin kan k'u bɔ nanzara tuloblenw bolo la ko nka fo an ka ko dɔ fɛnɛ de faamu rusi ni chine ti kan ka an dɛmɛ ko an ko ka d'u ye dɛ an kanu b'u la kojugu dɛ ko ayi sabu ka d'a kan u bɛ kan ka u yɛrɛ fɛnɛ de tanga u bɛ kan ka u yɛrɛ fɛnɛ de kisi ko felix houphouët boigny da sera a ma année année 80 kɔnɔna na ko maa o maa n'i ye farafinna sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye farafinna sɔrɔ ko e bɛ diɲɛ mara o sababu la rusi ani chine u b'a dɔn ni nanzara tulobilenw occidentaux mɔgɔw y'i tɛgɛ da farafinna kan u bɛ maa fɔlɔ min kɛlɛ o ye olu de ye u bɛ rusila kɛlɛ u bɛ chine kɛlɛ donc u yɛrɛ tangali kama a jagoyalen don u kan u ka farafinna dɛmɛ farafinna kana bin nanzaraw bolo kɔnɔ tuguni sabu ka d'a kan u bɛ fanga de di u ma u mana fanga sɔrɔ u b'u ɲɛsin olu de ma k'olu kɛlɛ o tɛmɛnen rusi ni sini olu y'a faamuya an ka kan ka na farafinna ma ni hɔrɔnya ye ni bonya ye ni karama ye ni teriya ɲuman sira ye n'o ye partenariat gagnant gagnant aw ta ye anw ta ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ bɛɛ k'i ta sɔrɔ

ko u ma ale lamɛn ale y'o kɛ sabu ka d'a kan ale sigiyɔrɔ bɛnnen don i n'a fɔ don min na bi faransi jamana ma o bonya kama nka u ma ale lamɛn o kama bi farafinna tilara u la farafinna bi a yɛrɛ ka hɔrɔnya de fɛ farafinna bi fɛ ka kɛ puissance jamana de ye a yɛrɛ ka puissance jamana sabu ka d'a kan farafinna kɔnɔ fɛɛrɛlen don farafinna jamana o jamana a bɛɛ lajɛlen ye puissance jamanaw ye afrique du sud jamanaba don puissance jamana don alizeri bɛ ten kongo bɛ ten kongo fɛrɛlen don ko mali fɛnɛ n'a ka puissance bɛ nalen ni olu farala ɲɔgɔn kan ko o ye puissance belebele ye donc farafinna bi fɛ a fɛnɛ kuma da a ka mɛn conseil de sécurité de l'onu kɔnɔna na farafinna fɛnɛ bi fɛ de a fɛnɛ ka veto ka di a ma a fɛnɛ ka se ka a kɛ a yɛrɛ damana puissance jamana ye minɛ donc o kama farafinna ka puissance o bɛ sɔrɔ ni jɔnw de ye rusi jamana wa sini jamana wa sabu ka d'a kan ko rusi jamana a ye farafinna dɛmɛ rusi ye angola dɛmɛ angola kunko la ka angola masakɛ ka rebellion kɛlɛ ka angola masakɛ ka fanga sinsin a ye angola bɛ sɔn ka bila rusi la wa ko rusi jamana a ye mozambique dɛmɛ ka mozambique ka hɔrɔnya di a ma k'u bɔ pɔrtugɛw bolo mozambique bɛ se ka bila rusi jamana la wa ko rusi jamana ye mali dɛmɛ a kunko la mali bi sɔn ka bila rusi la wa rusi jamana ko a ye kongo brazzaville dɛmɛ sassou nguesso dɛmɛ sassou nguesso bɛ se ka bila a la wa république de congo ko rusi jamana ka dɛmɛ sera patrice lumumba a n'a jɛɲɔgɔnw ma o tɛmɛlen kɔfɛ ko che guevara le révolutionnaire ale fɛnɛ tun bɛ congo république kɔnɔna na ka kongokaw dɛmɛ k'u ka jamana basigi d'u ma ka kongokaw dɛmɛ donc farafinna b'a fɛ de a ka a yɛrɛ ka kɛ a damana puissance jamanaba ye bi a yɛrɛ kumakan ka se ka lamɛn conseil de sécurité de l'ONU kɔnɔna na ni a yɛrɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ a ka droit de veto ka d'a ma o kama u bɛ fara jɛkulu kan jɛkulu min bɛ se k'o ɲini o ye o ye jɛkulu jumɛnw ye le monde multipolaire mɔgɔw ko bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye bɛɛ ka lafiya diɲɛ sosigi nin kɔnɔ ka sɔrɔ dɔ ma dangari dɔ la donc BRICS mɔgɔw olu de bɛ o la farafinna a bɛna a lajɛ a ka hɛrɛ bɛ BRICS mɔgɔw de bolo wa ou bien a ka hɛrɛ bɛ taabolo kɔrɔ mɔgɔw de bolo n'o ye impérialisme tigiw ye esclavagisme tigiw ani colonisation tigiw a ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min a bɛ taa a b'a ka intérêt de fɛnɛ ɲini donc k'ale nisɔndiyalen don ni farafinna ye bi farafinna sera bi ka a ɲɛ jɔ bi ka tiɲɛ fɔ nanzara bilen ye ka sɔrɔ a ma siran tiɲɛ kisɛw bi kan ka bɔ ale tun famana nin ma kabi nelson mandela taalen thomas sankara taalen patrice lumumbaw taalen u ɲɛw taalen ani nkrumahw taalen Haile selassiew taalen selassiew taalen nin tun tɛ yen ko nka cɛbaw kumakanw bɛ kan ka lamɛn bi ani afrique du sudw ka masakɛ kɔrɔ n'o ye nelson mandela ye olu taalen nka ko farafinna masa kɔrɔw olu tun bɛ nanzaraw nɔfɛ sagamɔnɛya la n'u y'u bila yɔrɔ min k'u bɛ yen nka bi ko cɛfarinw bɛ kan ka wuli cɛfarinw kumakan kumakan farafinna kuma da bi kan ka ye sisan donc le monde multipolaire farafinw ka intérêt bɛ o de donni na n'o ye BRICS jamana tɔndenw ye rusi jamana b'o la chine jamana b'o la afrique du sud b'a la brésil b'a la iran b'a la donc an kan ka fara olu de kan an bɛ puissance min ɲini an b'a sɔrɔ olu fɛ cogoya min na donc ko élite politique occidentale maaw olu bɛ kulekule la Wagner y'a don tan Wagner y'a bɔ tan russophobie anw tɛ don a la Russie ma foyi kɛ anw na an tɛ fara u kan u kunko don an hakili la rusi ma kojugu ta ka anw sɛgɛrɛ donc a ka di farafin jamana bɛɛ lajɛlen ye rusi jamana rusi ɲɛmɔgɔ ka don u fɛ yan donc ni ale tun ye masa ye ale b'u wele k'u ka na mali fɛnɛ kan k'i labɛn ka wele bila rusilakaw ma ka na farafinna jamana tɔw bɛɛ lajɛlen kan ka rusi jamana wele ka na n'o kɛra ko an bɛnbaw olu minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ ani minnu ta bɛ sanfɛ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ kunun nin don nisɔndiya fɛ ale nisɔndiyara ko a bɛ foli di afiriki du sud cɛba nin ma cɛba ŋana ma n'o sera ka nin tiɲɛkisɛw fɔ n'o ye fikeli mbalula ko k'a fo ka foli di afiriki du sud masakɛ ma ale min ko ko rusi jamana perezidan a bɛ na su bɛ ko wa tile fɛnɛ bɛ bɔ a bɔcogo la ta ti bɔ sisi ti minɛ foyi foyi o ye o cɛya kuma min fɔ k'o diyara a ye ko farafinna bɛɛ kan ka wuli ko aw y'a fɔ fan bɛɛ farafindenw a ye waso ni aw yɛrɛ a y'a fɔ awɔ ko anw de don bengali taara ka anw de sɛgɛrɛ ninnu ye baribariw de ye ɔkisidanto mɔgɔw ɛnperiyalismu mɔgɔw foyi t'u fɛ bengali aw ye tiɲɛni dama min kɛ tiɲɛnikɛlaw bɛ yen u ma minɛ o tuma na mun don ko farafinna kɛra a yɛrɛ ye an kana siran tugu siranɲɛ ko banna donc an bɛ rusi masakɛ n'o ye belebelew ka belebele vladimir putin an b'a bisimila piyɛn foyi ti bɔ a la donc farafinna cɛbaw kolonɛli asimi goyita k'o ye cɛba dɔ ye ko burkinakaw ka dankelen n'o ye kapitɛni ibrahima tarawele k'o fɛnɛ ye cɛba dɔ ye afiriki du sud fɛnɛ wa jamana tɔ bɛɛ lajɛlen ka kan ka wuli ka nin ko nin ka rusi labisimila k'a wele ka na farafinna dugukolo sanfɛ sabu ka d'a kan a farala an kan filɛlikɛlaw lamɛnlikɛlaw nin tun ye an ka walawalalikan ye n'o ye professeur franklin nyamsi wa cameroun wa afrika ale ka analysew la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn fiɲɛ wɛrɛ